Ndị Igbo ekene m unu, ndị na-anụ olu m ekene m unu, ihe ọma meere unu. Aha m ka bụkwa Ugochukwu Ikeokwu Benjamin. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na-asị na anyị nwa bụ ndị na-eje ụka bụ ndị asara isi. Ha sị na na asara anyị isi, na ndị ọcha sara anyị isi, na anyị ama ihe anyị na-eme. Mana achọrọ m ka m kọwara unu ihe m ji chọọ ịkọwa ya abụrọ ka mụ na unu jee kọba akụkọ okwu kama ọ maka ndị unu na-eduhie ụzọ site n'ikwu okwu ndị a na ndị na-eje ụka na ndị kwere na kraịst ndị kwere na jesu na ha bụ ndị asara isi ọ ya ka m chọrọ ka m kọwara ndị kwesịrị ịghọta ka ha ghọta nke mbụ ee anyị bụ ndị asara isi mụ nwa wụ onye mbụ o bidoro n'aka abraham nwoke a na-akpọ abram ọ ya nwa wụ onye izi chineke bidoro ịsa isi site n'ịsị ya nya si na obodo ya na agbụrụ ya na ụmụnna ya n'ikwu na ibe ya hapụ ndị be ha jebe obodo ọ maha ebe ọ bụ Abraham ọ wụ onye izi asara isi ịmarago ya ị na-anụ Chukwu Abiama Chukwu Abiama Chukwu Abiama Chukwu Abraham ịmụtago ya taa site na agbụrụ ya nwa ndị aha nkwa aha nọ n'isi ha Jekọb wee dịrị gaba ị ya-afụ ọtụtụ ndị amụma edere n'akwụkwọ nsọ ya-afụ ma moses ndị asara isi n'ugwu mountain sinai ka a nọ saa moses isi ọkwa i nwere idea onye nke a bịa ọ macha amụma ọ na-ekwuriri na o nwere onye na-abịa onye amụma ọzọ bịakwa o kwuchakwa ọ sị na o nwere onye na-abịa na onye aha na onye amụma nke aha na-abịa bụ ejecha ọ gwụ na ọ ya nwa ji ikikere chineke niile emechaa makata amụma na-ama na-ama na-ama na nwa agbọghọ ya-atụrụ ime na ọ ya-amụ nwa a na-asa anyị isi emegidezie chukwu na onwe ya wee gbadata maka na chukwu mụtara ofu nwa afa ya bụ jesu ụfọdụ na-akpọ ya jizọs kraịst jesu wee bịazie sagbaa anyị isi nke kwọrọ anyị wee na-ezuzu na-eso jesu ọ bụghị ndị briten sara anyị isi maka na ozi ọma ihe dị na baịbụl abụghị ndị briten nwe ya ndị briten eh, ụfọdụ bịara onwe ha biznes na-achụ nta ife afọ ha ga-eri na ndị ha ya aghọrị ụfọdụ buru ozi ọma ha bịa mana ibu ozi ọma ma ọ bụ na e ziri gị ozi na e nyere gị akwụkwọ ozi dịka leta jee nye mmadụ apụtaha na ọ gụnwa dere leta anwa o doro gị anya ọ pụtaha na ikekwe ọ bụrụ na onye ọcha wetara baịbụl ma ọ wetara anyị ozi ọma ị na-atụ anya na iwu na onye ọcha ha wetara ya ma ọ ndị be ha ga na-edobe ihe niile dị na baịbụl maka na ụfọdụ sị ee ị ga-afụ ụbọchị queen nwụrụ ị ga-afụ etu ha si eme na ọ kwa ndị wetara anyị ozi ọma ya bụ uche gị bụ na ya eruo ndị ndị be eliza a na-eme ihe niile dị na baịbụl uche gị dụkwa ya ọ bụghị iwu na e nye gị leta nye mmadụ na ọ gụ dere leta anwa ma ọ bụ na ị ya-eme ihe dị na leta ma ọ na ị ma ihe dị na leta onye e nyere ozi sị jee nye n'afrịka bụ ndị igbo ndị igbo bụ ndị juu o doro gị anya na agba nke ọzọ m ga-akọwara gị ọfụma ebe omenala anyị ụzọ asatọ si bụrụ nke ndị juu omenala ndị igbo Chukwu dobere ya ọ maka na anyị bụ ndị Izrel nọ na ọwụwa anyanwụ Naijiria na Afrịka ka e ji zitere anyị ozi ọnwa anyị anabata ya iji maatụ ị bịa na Naijiria tata i kwuo kedu ndị na-eso ụzọ Jesu ya ndị bụ Kristians a sị gị jebe ebe na South East na ọwụwa anyanwụ Naijiria mana ka m jụọ gị tata ọ ndị Igbo niile na-efe Jesu ọ ndị Igbo niile na-eso Jesu ị fụrụ ya ya bụ a nazị na-akọ na-akọgharị ndị mmadụ anya sị ha ee unu afụ ndị briten unu afụ ndị ọcha wetara anyị oziọma unu afụ ka ha si ebi ndụ be ha na ha na-eme nke a fa ncha ekweghị n'oziọma ọbụnadị ndị juu na onwe ha akụkọ ụzọ iri ihe niile dị n'akwụkwọ nsọ ụzọ iri bụ n'aka ndị juu maka na ọ n'agbụrụ ebraham gagidere ruzie n'ebe jesu nọ ọ bụrụ mmezu ihe niile Chukwu chọrọ ikwu maka onye nke ọzọ bịara na-asị ee na anyị na-efe Jesu na Jesu abụghị Chukwu na onye Chukwu ziri ozi ị ma ihe ị na-akọ Chukwu mụtara ofu nwa ofu nwa ahụ Jesu ọ nya na Jesu kere ụwa o doro gị anya ị na-agba Chineke kere gị mgba ahụ adịghị gị i kwesị ịjụ onwe gị ajụjụ gị na Jesu ibido maba aka onye bụ onye bụ ọga na onye abụrọ ọga ya ya ekwesị akwụkwọ a sị wepụ ife a ebe a na-eji emebiri gị omenala gị were ya na-aghọrị ndị na-aghọrị ị nwere ohere ife ihe ọ bụla ị chọrọ ife mana ejizina etigharị ndị mmadụ anya asị na a sara anyị isi ka m were ndị fada maa atụ ndị ndị reverend fathers na ndị bishops fa gụba akwụkwọ gụba gụba gụba gụba gụchachachachacha prọfesọ doctorate mkpomkpo na mkpomkpo ọ hapụ ịnụ nwaanyị hapụ inwe ezinụlọ hapụ inwe ngwuru nke aka ya ya gị ka ya mara ihe mba ị ka ya mara ihe o jiri maka Jesu na akwụkwọ nsọ a anyị na-akọ akụkọ ya o ji maka ya hafụ ịnụ nwaanyị hafụ ịmụ nwa hafụ inwe ezinụlọ nwee na obi nke aka ya nwee ngwuru nke aka ya o soro Jesu jesu asa ya isi ọ na-agagharị n'obodo kwuru obodo na-ekwu maka jesu maka anyị bụ ndị a sara isi oya gị ka ha mara ihe gịnị dị ka ị gụrụ were akọ ife anyị na-akọ ọ bụrụ na ị nee anya n'akụkụ a kịta akwụkwọ nke a m dere maka omenala igbo etu igbo si bido na ife niile ngwa nee anya ka ị fụ akwụkwọ ndị m gụrụ akwụkwọ m gụrụ tupu m dee ya nee anya kịta ị ya-afụ akwụkwọ niile na-aga kịta bụ ndị m gụrụ akwụkwọ niile ka m gụrụ iri afọ abụọ na isii 26 years ka m gụrụ akwụkwọ a niile ewepụtachaghị m ihe ewepụtacha ha ncha maka m wepụtacha ha ncha vidiyo a eto ogologo ọ ka ị fụ ụfọdụ akwụkwọ ndị m gụrụ wee dee akwụkwọ nke a na-akpọ The True Origin of Igbo and Her Culture ya bụ ọtụtụ akwụkwọ m degoro nke a bụ ofu n'ime ya m na-emetụtara gị aka gị nwa na onwe gị sị na a sara anyị isi kedu ihe ị ma kedu ife ị gụrụ gosi anyị evidence ihe ị gụrụ megidere ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu wetara anyị etu e si kee ụwa ma ọ bụ akụkọ gbasara ụwa ụfọdụ ndị ọzọ sị na akwụkwọ nsọ bụ omenala ndị ọcha akwụkwọ nsọ abụghị omenala ndị ọcha a sị na ikwu amaha ibe ezi ya mana ị ya-ajụ onwe gị o nwere akwụkwọ ọzọ dị n'ụwa ya-akọrọ gị ebumnobi Chineke the mind of God o nwere akwụkwọ ọzọ ga-akọ ya o nwere akwụkwọ ọzọ kọrọ gị etu Chukwu si kee ụwa na etu ụwa ga-esi wee gwụcha o nwere akwụkwọ ọzọ kedu ihe i ji esi ngụgọ na-arụ ụka n'ihe doro anya ihe doro ewu na ọkụkọ anya ma onye isi fụrụ ya gị nwa na onwe gị na-esi ngụgọ ọ bụkwa na ị maghị mara ya na ndị na-eso Jesu ndị ga-eje eluigwe bụ ndị dị nzuzu maka na Jesu na onwe ya gosiri nzuzu nke ya wee hapụ ukpo eze ya n'eluigwe wee gbadata n'ụwa a mụọ ya na usoro mmadụ okpere eh, ata ya afụ mee ife niile ya anwụọ n'elu obe ka o wee dị mụ na gị na mma ọ kwa ofu nwanne anyị nwoke na-ata afụ kịta maka mụ na gị e jide ya kpọchie ya ị ma ihe ọmacha ncha ọ nọ na nga kịta na-atara m na gị ahụ na-ekwuchite ọnụ anyị ka ọ dịrị anyị na mma kee ka obi dị gị etu ka Jesu na onwe ya si bụrụ Chukwu gbatara maka mmadụ niile nọ n'ụwa ma mụ na gị ka ọ nwụọrọ anyị ka ọ wee dịrị anyị na mma ma gị mara ama na ọkamgba adịghị ejide ala o nwebeghị onye nọ n'ụwa ma ọ wụ eze nọ n'ụwa ma ọ wụ na empire ma ọ wụ na emperor bukatara agha buru Jesu agha na ụka ya agha kwụdoro o nwebeghị jee gụọ akwụkwọ ma ọ bụ na ị ya agụ ya bụ na ị wụ nwa mbe mbe ị ma ihe na-akpọ mbe ọ nwa mbe ka ị wụ n'ebe Jesu nọ gụnwe ibido na-eche na ihe anyị na-akọgheri nwere ihe ọ ya eme Jesu na ndị na-efe o nweghị ihe o nweghị ihe eme nwaanyị mmekọta oke ike oge nke ruo ị gafere a ga na-efe Jesu ruo n'ọgwụgwụ ụwa ọ kara gị mma na ị batara kịta febe Jesu ka a sakwuo gị isi a sago gị isi nwa nna asa anaghị isi jee ka a saa gị isi o oh. jee ka a saa gị isi ka i wee jee n'igwe ọ ya adịrị gị mma ma a saa gị isi ka ọ dịba na agba ọzọ ekene m unu